Tata bụ ụbọchị wee bụrụ ahụ ahụike ụwa arụsị bụ ọchị ma nwoke ma nwaanyị na anyị ọ ga-adị ịba na mma ndị na-azụ eke ndị na-azụ oye ndị na-azụ afọ ndị na-azụ nkwọ ndị amụma ndị ụka ndị pastọ ndị ụkọchukwu ndị nze na ọzọ ndị na-eme dibia a sị chukwu na aja anị waarụ ụnụ ọjị anyị niile bụ aka ekele ihe ee a sị na egwu naa n'ama e mee gịnị e buru wee naa ụnọ asị m na igbo ga-adị eze dibia mma ga-emerụ na anyị eze dibia ga-echi na anyị ike na anyị ana m ayọ ndị niile na-eme omenanị ma ndị na-eje ụka ma ndị na-eme omenanị anyị niile bụ ofu o nwerọ ihe dị iche n'ime anyị eji m obi aṅụrị m anyị ji wee bịa ụwa wee sị nke onye chiri ya zere na mba ama onye ukwu onye anwụna na ibe ya efu isi niile bụ isi mana e nwere isi ka ibe ya wee sị na anyị ga-adị eji m ọjị n'aka wee sị eke kere ụwa chukwu ya biko ana abia steeti ana imo steeti anambra steeti ana enugu steeti ana ebonyi steeti delta steeti rivers steeti igbo asị m nke onye chiri ya zere data bụ mbọsi agwa iwe ọma ya emere nwoke merụ nwanyị onye biri ibie wee biri ka m na-akpọ n'ọkpọ na mkpọmkpọ ndụ kakwa mkpọmkpọ ọnwụ mma ìtẹ̀lé ẹ̀sẹ̀ àgọ́ ìdèdí. báyìí lè ṣó ìdílé ṣó pàmò àdíjì. ọ̀túnlé. ịdụrụ ike ọgụ ị ga-adị ike akwa ọnụ ọkwa ya akwọ mmiri ya akwọ anyị akwụ ya akwụ o ogbu onye na-ebute ọmụ ụmụnne ya ji afọ iju ọkala mmadụ ọkala mmụọ o gbutere nwa nkwụ mkpọpụta ọ na-egbute nwa nkwụ akwụ ekwuru na onye si nwunye ya isi si eju ya nwa ọnụ onye kpọsa ya lee onye lee ya leta ugwu ume nwa ma eme anyị ume ego na ọ ma eme anyị tata bụ afọ

ihe ọbụla bụ ihe mmadụ na-eme n'ụwa bụ ihe dị mma ọ chukwu na ụdị ahụ moto ị na-ekwu maka ya ọ mmadụ enwere m ego enwere m ego m egote moto onye m merụ mma ọ bịa wee kene m ihe ọbụla mmadụ merụ m ọ na-acha m n'anya ọ na-eju m afọ ee atụrụ m anya ana m ekwutere ihe ụkọchukwu na-eme gịnị nwanne m ọka ọla m ezigbo onye ọdịnala ahụ na na-afụ ya o puru epu na bebe nna nna nna mere ya o wee mụ ya ụnụ anụgo story na otu o si wee ka ọlụ na otu o si wee bidie uche ọ bụla ọ rapụrụ ya banye na nwe nwoke ugbo enwụla ahụ ọ ma na-emeri ihe ihe ọ bụla ọ kpara aka weta akwụkwọ gị ọ gwọọ ya ma ọ kpụ na mmadụ anya dị iche iche o ma ị na-enwe business ọ daa ma ị na-ebu ngwongwo ma ị na-emekọ ihe with ndị ọcha

nwa obere oge anyị na-eje na alụsị ọ ya bụ ikpesa na elu maka ndị na-ana mma ihe mmadụ n'ike na-ege ntị mmadụ ejizi na-egwu mmadụ ibe ya wayo o nwere ndị na-ana mmadụ ihe ha o were kọnịkọnị

alụsị a bụ ikpesa na-eme tata anyị o gbughị egbu ọ naghị eche eche ọ na-adị egwe chi ihe ka anyị na-eme eje ebe a ka anyị luo ka ọ kọwara anyị ihe dị na ya ọ ichele Ezeagu bụ nna anyị ọzọ igbo ndụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ eze dibịa na onwe ya ngwa anyị akpanye ihe anyị luo na alụsị a bụrụ ngwara anyị ụlọ ọ na ngwule ka anyị nọ n'ụbọchị taa ụnụ anụghị ihe ọ kọwara unu maka izi otu ihe esi wee chọọ iwu ya na ala ọ bụla o mere ebe anyị na-ahụka ejije na azụ mmiri ihe dị na mmụọ erika kwuo n'ọnụ ka iwu ka o mere ihe anyị akpanye belụnụ nwa obere oge lenekwuo unu mmọnwụ

na ọgbọ na-ama na-edobe ụfọdụ n'ajọ ọnọdụ asị m onye wetuo ahụ ya ee nwa ọkụkọ mee gịnị rube isi ọ nọrụ n'okpuru agada nne ya ọkala mmadụ ọkala mmụọ onye were nwayọ ọ lacha akpana ọkụkọ ọbala tụle dibịa ọzọ igbo ndụ nọn Ee, Chinezago. ka anyị luo n'obu ebe alụsị a na-ekwu maka ya n'ụwa anyị luzie ebe a ka ọ kọwala anyị ọdịnala ụmụnna ya bụ Ee. Ah! enwere ọmụmụ ọnya ka ị na-awụ ọyịwa ọwụ nne mụrụ ọmụmụ ọnya nwa

n'Aguobu Umumba e nwere ụmụ ọlata nwee obodo mgbomgbo nwee ụmụ ọda nwee idime and eh, ụmụ ọda ọ ha make-iri ya bụ Aguobu Umumba Hmm? Eh. ọ maka ihe omenala ihe gbasara emume mmọnwụ ndị be anyị omenala igbo ọ ndị obodo a ka m na-arụrụ ụlọ elu a

i nee anya n'aka nri gị n'azụ gị ụlọ elu nke anyị na-ene anya ka a na-akpọ nnechukwu mgbe gboo ite ị ba n'ime ya afụgasị ite e niri na ana mmiri dị ya mmiri ahụ adị ata ata eji ya agwọ ma ọya ma ndị ime na-esiri ike mana ihe ndị a niile abụrọ ka esibu eme ka esizi eme mana achọrọ m ka ihe ndị a niile bidokwa ihe ndị ọcha mebitere anyị mgbe ọzọ unu ga-abịa na mma apa na ụna ee ma nọ na mmemme ji m akpụyago n'ọkpa wee sị ka m nweta ndidi ka usoro ya bụ mmemme ji anyị wee gaba n'ihu otu o si ichie eziagụ ọzọ igbo ndụ eze dibịa omenachụ na abego arụmọlụkụ na-eji ọnụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ ikwu onye ọnụ iri kwuru onye ọnụ na-emerere gị ịchọ anyị n'ebe akwadozi nke nke bụ nna ya e ji nwekwa ebe nke anyị aja na nwere ụlọ elu n'ala igbo